mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media mumva nkhani ya mkulu wina wa kulilongwe amene anakhala mu ndende kwa zaka 14 ndipo akuwulula zinsinsi za njira zimene akaidi amabera ndalama kwa wanthu kudzera pa foni mu vidiyo yomweyi mumvanso mmene akaidiwa amagwiritsira ntchito dzina la mneneri wotchuka prophet shepard bushiri pofuna kubera wanthu ndalama ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153 tisanamve zinsinsi za akaidiwa bwanji tiyambe kaye kumva kuti mkuluyu anakapezeka bwanji kundendeku
ine ndi philip kwachakaderuka kumudzi kwathu ndi kumchinji kwa- kwa zulu koma panopo ndikukhalira ku lilongwe ah, monga ndanena kale ine ndine kwaja bambo anga ndi mayi anaberekana 7 ine ndi womaliza wa namba 7 ah, bambo amagwira ntchito mpolisi ndakulira maboma osiyanasiyana poti mpolisi ndakhala kwambiri blantyre kwa angelo goveya ndakulira kwa njedza ntachoka kumeneko ndabwera kuno ku lilongwe mmene amakapanga bambo retire ku, ku mchinji Ah, sukulu ndinaphunzira ndinafika form four mmene ndimati ndiyambe kakosi ntangoyamba chaka choyamba pamene ndimaluza bambo ndi mayi onse anatisiya pangozi e nachangoti maphunziro aja andivuta kupitirira nthawi imene ndimakhalira ku lilongwe konkuno ndimakhalira ku area 36 ndiye ndinali ndi mlamu wanga amene ndimacheza naye nthawi imeneyo nkuti ndi ndili ndi zaka 23 that was 2009 ndiye ndimacheza ndi naye ndi chibwezi mtsikana anali ndi mchimwene wake ndiye nthawi zambiri chibwezi changa chimandiuza kuti amwene achimwene anga musamacheze nawo si oti mungamacheze nawo ayi mutapeza ndi zina zoti muzichita koma then ineyo ndi mchimwene wake tinangopanga bond ndimacheza naye kwambiri koma zolinga zake sindimazidziwayi komano mmene zimachitika izi nkuti ndimakhala ndi sister wanga 36 ko ndiye tsiku lina ndi sister wanga titasemphana chichewa nandiuza kuti "Ah, akulu panopo muchoke mpite mukayang'ane nyumba yoti ikhale kwayo pasakhale landlord chifukwa kuti tichoke ku 36 kwa um, alandlord amayi amafuna kuti ndizigona nawo ndiye mchemwali wanga sanafune zimenezo ndiye atandichosa kuti ndikasake nyumba ine malo mokasaka nyumba anandiuza ndizikadikirira kwa anti anga sinapite kwa anti kuja ndinakagona kwa chibwezi kwa- kwa zione ndiye ndagona mmene kutacha mmawa ah, mlamu wanga amene ali brother wake ananditanisa ine nkundiuza kuti akulu mwagona kuno ndiye ndikuti akuti ngati mufuna kumakhala mukhoza kumakhala bola sister wanga atavomereza sister wake kunena zione ndiye ine ntamuuza mkazi uja sanakane basi nayamba kukhala konkuja malo mokasaka nyumba ya rent kupita kwa masiku after four days mlamu uja anazanditana madzulo chamma two three mas akuti amwene amwene nyumba yakwathu yofana ali, ali ndi plot yokuti pa plotipo pali manyumba ambirimbiri akuti nyumba iyo mumakhala mtsikana nde anachoka kalekale three months sakulipira ndiye akazi anga ndi oda- odwala nde ndimafuna mpite mukatenge dvd uh, foni komanso zofunda ndi chophikira zili nyumbamo mundipeze kuseri kwa manda ku 40 timakhala kufupi ndi kumanda ku 36 nde anandipatsa makiyi anapita kukakhala kunsewu basi ine ndinapeza ndapita nyumba muja ndinakatsekula nkutenga zinthu zija ndikukazisiya kumanda kutchire amandiuza kuja nditapita kutchire kuja zinapezeka kuti wabwera iye uja tinatenga katundu uja tinakagulisa ku 36 komweko tinagulisa 36 katundu uja ndalama ija inali yochepa 48000 koma share imene andipasa iye anandipasa share yambiri akuti amwene share iyi ndakupasani yambiri cholinga kuti kupasani ndimangolemera mmene mwagwirira ntchito mwayigwira mwachangu inewo chabwino nde kanakhala ngati kamoyo kakuba kandilowerera nde ntayamba kumapanga zimene zija nthawi zina amanditulutsa usiku umene timapita kukaba ngati bagale kenaka sister wanga uja anazaona amwene zimene mkupangazi si zabwino bwerani dzikhalani kuno kunyumba nde ndinabwerera kumakakhala kunyumba tsiku lina mulamuyo poti ndinasiya kucheza naye anazangondipeza kuti amwene foni iyi tandigwirizireni poti mmakonza muione ngati ili yabwinobwino ndibwera madzulo nzaitenge sume inali saturday ntakhala nayo foni ija saturday sanabwere sunday sanabwere monday atabwera anabwera ndi kastomala nde analepherana mtengo kenaka ine zinandipasa chithunzithunzi choyipa ndinapita kukapanga lipoti ku polisi ku kawale polisi ntakapanga lipoti kumene kuja anati eya timakufunanso iwe wemwe kunditsekera nkhani amanditsekera ndi yoti foni imene andipatsa mulamu wanga inali yokuti anakaba komanso kunaphedwa munthu nde atanditsekera ine potchula mayina ndi mmene ndimamutchula iyeyi ndikuti komanso pa tsiku anabwera ndi nzake nzake amamutchula kuti patrick nde anakamugwira mkulu wake winanso wa mulamu wangayu cholinga choti mwina uyo akhoza kupezeka sanapezeke komano mkulu wake wa mulamu wangayu anakwanisa kumutchula patrick uja kuti ameneyu nkhangati ndikumudziwa nde atakamugwira patrick uja nkubwera naye iye uja oti akambe chilungamo amati iyayi inuyo amwene kuti ndilankhule chilungamo kuti akutulutseni mundipase 50000 yomwe ine pa nthawiyo ndinalibe kuthekera kuti ndikanatha kumpasa anene chilungamo ku polisi ndiye anatitsekera tonse nkutsegulira mulandu okuba foni ndi mulandu okupha munthu ndiye nthawiyo anandimanga chilango cha zaka 14 nkusiya kuti mlandu wa zaka okupha munthu ndizauyankha patsogolo pano akamaliza kupanga kafukufuku apolisi ndiye kuti uyu patrickyo anammanga omwewo wokuba foniwo 14 years nde analinso ndi milandu ina imene amaba ndi mulamu wanga wina uja zinapezeka kuti ammanga zilango zonse 14 china anammanga 10 years chilango china anammanga zaka 7 koma yonse nkukwana 27 kuphatikizapo chilango chakupha chija kuti azayankhabe ndiye munthu woti sindinamangidwepo ntachoka kuseri ku polisi ku Kawale anandipanga transfer kupita ku ndende ya Maula mutafika ku ndende kwa nthawi yoyamba tatipatseni chithunzithunzi kuti moyo unali bwanji mutakalowa kumeneko kwa nthawi yoyamba Ah, kwa nthawi imene ndi 2009 munthu woti sindinamangidwepo ntafika ku ndende m- chilichonse chimene ndimaona ku Maulako chinali chachilendo fa ah, ntafika ndinapeza kuti kuli malo aja amene amatchulidwa kuti shamba ndiye ukafika kundende kuja amakusiyani mmanja mwa prison aja mmanja mwa prison aja amaku ayiwa dzina lako ndani awa kuti mlandu wanji amaona ano failo imene achokera ku khoti ija ndi amakugawani mmaselo ntapita mmaselo muja 14 ndimaonekabe kuti ah, mwina mwanayu akuoneka kuti kwawo ndi kwa tindrama Ah, ananditenga akulu enake timamuti Chiza ananditenga kuti am- mphwanga uzikhala malo angapa koma kunitenga kunali cholinga chokuti kathandizo kamene kazibwera kunyumba kuja ndizimuthandiza 14 nthawi imene ndinapeza kuti kugona pamalo pa munthu amene ali ndi malo kuti usagone pa shamba amalipisa 50 kwacha pa tsiku Ah, ndiye ndinayambo magona pamalo pa munthu uja sinagoneko shamba koma 14 ndinkazungulira mutu kwambiri ndili ku Maulako ndinkalingalira zokuti ah, apapa mwina ndingothawa ndiye tuna- tayesera timakambira ndi anthu ena ake tinalipo anthu 7 folo anali aku Zambia ine wa 5 ndi anyamata ena awiri analinso a milandu ya mada ndiye tinkakambira zoti tithawe bwanji tingomukwera wayayo Eh, ndende i- imeneyo ndiyoti ilibe ah, mpanda koma mpanda wake ndi wawaya ndiye zinapezeka kuti tsiku limene maganizo oti ndinyamuke titakhala kuseri kuti maganizo oti tithawe tikwere mpanda tinangoona kwabwera manyapala anatitolera tonse tinapita ku ofesi Ah, kumuja ntakafika chisomo cha Mulungu ah, abwana aja sanandimenye koma nzanga aja anamenya kuopsa koma anangondichotsa ndikundipitisa ku hard labor fa nthawi imene kuti kuli ku limande kuti nkakhale ndi anthu omangamanga ndikukanigoneka pa shamba momwe unali moyo wopweteka kwambiri chifuti m'Malawi munomo mulibe ndende imene shamba yake ili yopweteka kwambiri ngati ya Maula mwina Kumeyana ndiyo- kati. mwina ndiyopweteka kwambiri chifukwa chani ndende imeneyi poyerekeza ndi zina Ah, ndende ya Maula buku- buku- ndi yopweteka kwambiri poyerekeza ndi zina foti ndi ndende yokuti ima- imadzaza ndi akaidi kwambiri choyambirira foti ma station onse mu Lilongwe muno kuphatikiza maboma ngati Mchinji kulibe ndende amazasiya konkuno Dowa kulibe ndende amazasiyaso ku Lilongwe konkuno nde imadzaza nde shamba yake mmagona chogona koma kugona kwake eh, ndikosakhala bwino foti umati ukagona chagada nde kuti nzako winaso akagona mapazi ake amabwerera pa pakamwa pakopo nde kuti wenso mapazi ako iweyo amabwerera pakamwa pa iyeyo mogona kwake ndi oti mumagona champenimpeni ndiye ndi malo kuti ndikhoza kungoyerekezera kuti mwina ndi ah, 10 by 10 pamatha kulongezedwa anthu mwina 180 chakuti malo amenewo a chamba ndi fota magoneka ndi champenimpenimpeni ukakhala kuti sukukwana akangoyesa kaphazika kungoti lingolowa phewali ndiye amachita kukwera pamwamba ngati thumba ndikumatsendera kuti ulowe mpakana ukafike pansi ndiye ndi malo amene ndinagona nthawi imeneyo ndinaona kuti ndagona malo owawa kwambiri e, nditagona malo a chamba aja ndinagonapo kwa masiku 4 5 ndi mmene tsopano ndimamva dzina langa mmamawa likuyitanidwa cha mma to 6 akuti apapa transfer ya zomba muzipita ku zomba kumene kumakhala anthu amene amangidwa chilango chachikulu ndiye ndinanyamulidwa amene paja ndiye anthu amene anamangidwa masentensi ndikakumbukira tsiku limene tinanyamuka anthu 93 koma mmodzi anafera munsewu chifukwa choti prison cell ija imadzaza kwambiri ndi chifukwa chakuti anthu ena anali odwala anafera munsewu tinakafika anthu 92 ku ndende ya zomba kumene tinakafika cha mma past 5 madzulo nditafika ku zomba sanatilowetse kaye mkati anatibisa ku ofesi mpakana kunja kunabwera mdima kutabwera mdima ndi mmene amatigawa kuti awa apita chifukwa kuli mabuloko kuli b buloko kuli a buloko kuli condemned section umene kumakhala anthu oti aka- akanyongedwe ndiye kuli first offender ndiye malinga ndi chilango changa anandigawa kuti ndipite ku b buloko nadabwa kuti ah ku maula kuja anthu amalowa fili fo koloko koma kuno nadabwa kuti akutilowetsa mkati chama past 8 usiku ndinakapeza kuti akaidi ambiri ali panja sanatani sanalowe komanso ku ofesi kuja anatipatsa langizo kuti mukapita mkati mwa- akaidiwa amagonana okhaokha makamaka inu mukuoneka achicheperenu okuti machesiti anu amawagwira ngati mabere ndiye mukapita umo musamalitse ndi mmene ndimapitirira kumakhala kuchoka mchaka cha 2009 10 11 12 ndinazakhala ngati ndakhazikika anazandipatsanso udindo wa unyapala chifukwa kundende akakupatsa udindo wa unyapala umakhala kuti mbali ina yake iweyo wapepukidwa mwina kumbali ngati ya chakudya ndikuti umakhala ndi ka extra food kodi amapereka udindo umenewu ndi akaidi kapena akuluakulu oyang'anira ndende Ah, udindo umaperekedwa magawo awiri choyambirira amakusankha ndi akaidi amene ama- ama- amakhala ndi anyapala kale ndiye amatenga mayina ajawo kukapereka ku ofesi kuti abwana ife mkatimu titaona tinaona kuti uyu ndi uyu tikhoza kugwira nawo ntchito ngati manyapala ndoti mabwana aja amangovomereza maso kuli nthawi ina mwina futi umagwira ntchito zina za manja khani za mechanics khandi plumbing kha umapanga uphunzitso ngati ukupanga perform bwino umene kuja ndi mabwana aja akasangalatsidwa nawe amathanso kuyenda na manyapala aja ku ofesi ku ku ofesi kuti "Oh, uyu kuchoka lero ndi nyapala fwa iwo aja sangasuse abwana kuti "Ah, uyu sangakhale nyapala ayi Ah, ndiye nthawi iyi timakhala moyo ovutika monga ndakuwuzani kuti chakudya ndende ya Zomba chinali chovuta ndi umene kumabwerano foni imene imapangitsano kuti anthu panopo kunja kuno azidandaula aziberedwa ndi pamene ndimafuna kuti mwina ndikhazikike kwambiri kuti mwina ndikhozanso kuwatsegula mutu amalawi aone kuti zimakhala bwanji mkaidi amakhala ndi foni koma si ndende zonse m'malawi muno ayi ndende imene mkaidi amakhala ndi foni ndende yake ndi imodzi komano foniyo kuti ibwere mkaidi sa- alibe kuthekera kuti akhoza kupita kunja ndikukagula foni kubwera nayo koma pamakhala bizinesi kapena kuti ubale umene uli ndi kaidi komanso ofisala chifoti ofisala wa ndende ndi kaidi zichitochito zawo ndi zofanana chimene amasiyana ndi chinthu chimodzi nchongoti wina amagona ku nyumba kwake wina amagona ndende koma zochitika zawo ndi zofanana ndiye foni imati ikabwera foni ija ku- ndiyodula kwambiri fwa ngati kafoni ka keypad ndi 120 imene ndayisiya mmene ndimatuluka chaka chinocho ndayisiya ili pa 120000 oh mwatuluka chaka chino eti e ndatuluka chaka chomwe chino s- ndatuluka panopo mwezi wa namba fo etankola Mm. e mwezi wa namba fo panopo ndiye kuti Mm. zikulu zikulu zizi- akamabweresa ofisala uja imafika pa 600 ndiye nopoti foni imafunika access ya kadi komanso ma units kadi amatha kutenga id mwina ya munthu oti anamwalira kapena wina wake wakumudzi amakamugula id ija ngati ine tiyerekeze mmene ndinali kundende ndikhoza kumuyimbira sister wanga kaya ndi mkazi wanga kuti utapeza ma id akuti akuti upangise makadi ndi amatha kupangisa makadi aja mwina 100 ndi makadi ali mitengo yosiyanasiyana

ndiye amapezeka kuti makadi aja akabwera akaidi amagula nkuyika mfoni muja nkuyamba kumagwirisano ntchito kubera anthu kapena ena amatha foni ija kungokhala nayo kuti azilumikizana ndi azibale awo mwina tisanapite patali kwambiri uh, tikudziwa zokuti mkati mwa ndende anthu sa mwina eh, anthu amene amakhala kunja kuno sakudziwa zokuti mmakhala muchitika zotani ndalama zimene zifukwa mukufotokoza ndalama ndithu zitalizitali zimene amatha kugulira kaya ndi makadi amenewa kaya ndi mafoni amenewa mkaidi Eh. kuti ali mkati ndalama amazitenga kuti zopangira zimenezi tiyerekeze kuti mkaidi ngati munthu oti sanamangidwepo alibenso ndalama iliyonse wapita kundende access yoti akhoza kupeza ndalama ndikugula foni alibe akapita kundendeko amapeza anzake mkatimo mwina amene amalandira aja akuba pa foni ndiye kuba pa foni koma kuti mwina munthu anayamba kalekale ndalama zija amatha omasungisa akazi ake kunja kaya makolo ake kumene ncholenga toti foni akalanda faka imakhalapo tsiku amabwera kuzalanda asilikaliwo amatha kuitanitsanso ndalama ija nditumizireni ndalama ikabwera ndalama ija amathanso kumtuma msilikali mmodzi kuti bwana foni ija andilanda kandigulireni ndoti msilikali uja amatha kukagula mafoni ndikubweretsa access ya ndalama imapezeka through kuba osati kuti munthu anasiya ndalama kunja wayitanisa ayi ah, foni ndi chinthu choletsedwa kwambiri monga ndakuwuzani kuti mkaidi sakuyenera kukhala ndi foni koma fa chonena kuti pali ubale pakati pa kaidi ndi ofisa amangosiyana malo ogona koma zichitidwe zawo ndi zofanana Ah, imapezeka kuti foni ija ikabwera anthu amaba njira zo- zosiyanasiyana kuya njira yoyamba amatha kumulembera munthu message kuti "Ah, kuno ku sataniki timafuna mujoine mpingo wa sataniki kuti mujoine imbani pa nambala imeneyi sizophera munthu ayi koma tifuna inu mulemere ndiye mwina munthu uja fa umphawi amatha kupezeka kuti message ijayo wayiona ah, mwina adawa andithandiza amatha kuimba foni nkumuimbira mkaidi uja Ndiye akamwimbira foni mkaidi ama iye uja amati ah inu ndinu ndani? Ah mwina ine ndine James Phiri. Mmakhala kuti ah ku Blantyre ku Lilongwe. Mmapanga chani? Ah ndimapanga business. Mwina kodi mpamba wa business ndi ndalama zingati? Mafunso onsewa ndongofuna kumudziwa kuti munthu uyu ndikamafuna kumbera ndione figa yomuuza yogwirizana ndi business yake. ndiye munthu uja amatha kutchula mpamba wanga mwina ndi wa 500000 ndiye amati oh chabwino ah, mpingo tifuna kuti muujoine ndiye mmbuyomu munthu akafuna ujoina satanic amayenera kuperekera chamwazi kupha m'bale wake amene amankonda kwambiri kaya ndi make kaya ndi mwana wake koma panopo chifukwa chonena kuti amene akulamulira ku africa kuno ndi wathu wathu amanamizira abushiriwa ndi abushiri ndiye anasintha ndondomeko zolowera mpingo wa satanic mukafuna kulowa choyambirira mutipezere kansalu kofira beseni laling'ono losambira m'manja madzi okwana 2 liters ah, chinanso mati mutipezere singano ah, ufa wina ulionse kaya ndi woyera kaya ndi wa gramil ndi ndrama ya chamwazi mmalo moti muphe m'bale wanu uja mupeze ndrama yokwana 400000 mukapanga zonsezi mukazipeza ndalama osati mutitumizire ife ayi kunoko tili kale ndi ndalama zambiri sitifuna ndalama koma iyo ndi chamwazi chanu tikuwuzani kuti mukaponye nsembe imeneyo ndiye munthu uja amakopeka amati ah ngati akundiuza kuti ndisatumizire ndalama ndiye kuti anthuwa sandibera ndiye pachiyambi akamamwimbira munthu ngati munjira sataniki amamuwuza kuti kuti anthu asadziwe zoona kuti inuyo mukupanga za satanic nambala yathuyo muiseve kuti airtel money mmene amalembera airtel money uja koma pomuza kuti aseve kuti airtel money pamakhala kuti pali chifukwa chimene akumuuzira uku chimene chifukwa chake ndikuuzani kumapeto chabwino nde amati akamuuza kuti agulegule zinthu zija ndalama ijaso akayipeza amati mwayipeza e ofunika mukhale malo anokha mukazisekere kuchipinda ndiye munthu uja amapita kuchipinda nde akapita kuchipinda amamuuza kuti ufawo mulemberere ka box inu mukhale mkati mwa boximo mutenge madzi muike mbeseni mutenge singano uja muziboole pachala nde amakhala ngati ayamba kumubatiza pamene paja kuti alowe mpingo wa sataniki nde akambatiza akamuuza kumapeto kwake amamuuza kuti "Oh, ndalama ija ili kuti ayi iliwo kuti ayiwazeni madziwa ndiye munthu uja amayiwaza ndalama ija madzi nde amati mitu ya ndalama iyang'ane mbali imodzi ikayang'ana mbali imodzi mutiuze chochita ndiye tiyekeze mwina munthu uja ndi wakulilongwe kuno nde amamuuza kuti "Ah, bwana ndapangatu yayang'ana mbali imodzi nde amati oo chabwino muli pafupi ndi nyanja kuti mukaponye nsembe ya ndalamayo kumeneko iyeyo ali kulilongwe kuno amati ah ine ndili kulilongwe nyanja ili kutali nde amati aa nyanja ili kutali eh ah dera la kwanuko kulibe wamisala amayenda maliseche ayayi kulibe kapena alipo ah osati wamisala osati wozelezeka koma wamisala ah koma uyu ndi ozelezeka nde amati aa chabwino

mukangotumiza ndalamayo pompopompo mulandira 7.5 million ndiye mwina munthu uja foti afuna kulemera wakhulupiriranso ndi mmene amunamizira bodza amapezeka ndalama ija watumiza nde akatumiza iwo aja amamutumizira 7.5 million foni mwake muja koma forward message yoti angoipanga edit nde foni muja foti nambala mpamene mati ndikuwuzani kumapeto nambala ija foti ayiseva kuti airtel money message ya forward ija ikabwera simakhala ngati yabwera ng- through nambala imakhala ngati yabwera ku airtel money foti nambala yawoyo wayiseva kale kuti ya airtel money Airtel money, eh. eya ndiye ikafika munthu uja amaona kuti aa ndalandiratu seven point chakuti five million ndiye amamuwuza kuti o apopo ndalama zimenezo ndi zakumidima simumaonera pini yanu imene mmagwiritsa ntchito masiku onse ma pini akuchokera kunoko nde mudikire tiwauza akutumizireni pini nde pomtumizira pini paja amatha kutumiza dala mwina manambala awiri nde amati afika manambala angati afika awiri kapena atatu kuti a nde kuti mwina pena pake pasokonekera tadika ndifufuzenso ndalama zamwimbiratamu namba mwachekera ku mphini munthu akanena kuti "Eh, amata basi ndalama zathuzi za sataniki sizigwirizana ndi zamankhwalayi ndi ofunika ndalama yokuti pini nayitani ibwere cholinga mwambi kupanga cash out ndalama ubatizo wena zamaliza mukabwera kuno ku tchalitchi ya sataniki nde amata nde kuti mapini wandasukuluze ndi bwanji ndi amatha kumunamiza kuti amuli ndi magazi a alubino pamene aya iya sindingapeze abwana o tangopezani 300000 lomwe kangokongola mubweza pompano si ndalama mayiona mfoni mwanu ndiye munthu ufoti akuonadi ndalama ija koma ndi blank message amapezeka basi akaputa ngongole katapita ndikumangotumizabe ndalama zija nchifwake mwina anthu ambiri panopo akumadzipha ifa cha ngongole umano mwina ndimaona kuti amalephera kubwera poyera kuti ndapanga izizi kumbali mafuna ndilemere koma akhala kuti mwina akapanga ngongole ija nkuti amunamiza mu njira ngati iyi imene iyi ndimene amaberera anthu mu njira yoyamba kuli njira zina kuli anthu ena okuti amagwira ntchito ku Airtel kuti ena amene anapalamula kumene kuja anawamanga ndi anthu ngati amene aja akabwera ku ndende paulo kundende utakhala weniweni munthu wachilungamo mmene mulili inuyo atsogoleri kukumangani kundende kutakhala kunja kuno munasiya chuma koma pomatha 6 7 months nkuti mukhale ndende yazomba mupezeka mwayamba kuba pa foni oho e, fanda unako anthu anzeru zawo apangapo zimenezi amakhalanso omwe apanga zimenezo kumakhala kumabera anzawo a m'boma momwe ena amagwira nawo ntchito ena amene akulamula boma lap- lapanoli eya zimakhala kuti iwe chinthu chija wangopanga addicted komanso sikuti ndikuyikira kumbuyo chifukwa cha malinga ndi mavuto chifukwa kuti usapange izizi kundende ndiye kuti mufa ndi njala chifukwa kaidi amatha kukhala two weeks osaphikira ayi Ah, njira ina monga ndakamba kuti kuli ena airtel okuti a- system ija amayidziwa komanso Eh. ena ali ndi azibale awo amagwira ntchito mwina ku airtel kuti ena mukonkuja amapezeka kuti alumikizana ndi munthu ogwira ntchito konkuja kuti amwene application mwina wa sim swap kapena application opangira zakuti zakuti nde amatha kuitenga mwina nambala ngati yanu olo ngati yanga nkuipanga login pa application paja ndikukuimbirani phone mwina kutumizirani otp message kuti muwatumizire otp ndiye ukatumizira otp makhala ukangotumiza otp ija china chilichonse mfoni chimene chili mfoni mwako kaya unapanga transaction kaya ndi balance ya ndalama kaya maunits amene watsala nawo kaya ma- ndi bundle watsala nawo yonse ima- imabwera kunoko kuti munthu uja amatha kuipanga cash out ndalama ija mosavuta. Njira ina amatha kutumizirani message kuti ife ndi a Joyce Banda Foundation tikupereka ndalama kwa mabanja ovutika mwakuti mwakuti nde iwo amayimba foni kuti "Ah, eh, nda ndi a message ya Joyce Banda Foundation kapena message ya mtukula pakhomo penanso amatha kutumiza ya covid nde akakutumiza message imeneyi amado ndalamazo nzokuti mugawana koma kugawana kwake simugawana nokha muzigawana pa mwezi miyezi itatuyi ma 105,000 105,000 pa mwezi mugawana anthu atatu ndiye ndalama yaleroyi inu ndi amene mwasankhidwa ngati mtsogoleri mugawana ndi anzanu awiri enawa tikupatsani mayina awo ndi manambala ndiye amampatsa munthu uja manambala ndi mayina koma manambala amene ampatsa amakhala kuti ndi ankaidi ali nawo mkati mwa ndende momwemo nde amamuuza kuti apapa tikutumizirani ndalama 315,000 plus yodulira yokuti mugawane anthu atatu mwezi wa mawa anzanu enawo azakugayirani inuyo winawo azamalizitsanso anzanu uja nde amati akamutumizira munthu uja ndalama koma imene ili blank message ya 300 chakuti 1000 ija mukamamva kuti anthu awotcha pa agent njira yake imakhala ngati iyi tsopano akamtumizira ndalama ija amamuuza kuti o ndalama yafika munthu ujanso amangothamangira kuona message osaona kuti yabwera ku nambala kapena yachokera kuti aye yafika bwana nde amati foni musadule mm, tifuna tikupangeni rekodi pa zimene tikukambirana apa president amvere nawo kuti aone kuti ndalamadi inuyo yakufikirani kapena joyce banda aone kuti ndalama inuyo yakufikirani ndiye amapezeka kuti akamuyimbira a- akamtumizira ndalama ija amuuza kuti foni usadule muyike m'thumba cholinga tikupangeni rekodi koma kumuuza izi amafuna kuti munthu asakhale ndi mpatanso woona meseji komanso iwo azimvetsera kuti munthuyu wafikadi pa agent nanga wafi watsatira malangizo amene tamuuza apa asanapite pa agent pa amampatsa malangizo kuti mukafika pa agent mukafike ngati muli ndi kashi musakaonese kuti ndalama ili mfoni kwa ma agent amaba amafuna aziba makomishoni anu ndiye mukakafika akatumizira azinzanuwa kumapeto kwake ndiye mukatuluse foni mukapereke kuti agent ndalama mupange cash out umo kuti akakupatseninso inuyo kashi ndiye munthu uja amapezeka kuti wapoyira wanyamukadi wapita kwa agent akakhalanso kuti agent uja sanamufunse kuti andilandiretu kashi wangofikira kutumiza pongomuona mwina munthu mmene wavalira amatha kuntani kutumiza ma 105000 nambala yoyamba kutumizanso 105000 nambala yachitatu akamazatulutsa nambala yachi- foni ija kuti apangani kupanga check balance kupeza kuti ndalama kulibe ndi fake maona mwina nthawi zina munthu amugwira pa agent nkumuotcha kumene kuti awa anabwera pano anakambirana ndi akuba kuti adzatumize ndalama koma samakhala anakambirana ndi akuba iwo angogwiritsidwa chani ntchito njira ina amatha kukuimbirani foni kunena kuti o akulu kuno ndi ku polisi mbwere ndi id yanu mmakhala kuti a ndimakhala ku kawale a mutipeze pa kawale polisi mbwere ndi id yanu mukafika muzandiimbire foni apa nde akafika paka pa- ngati wafika pa kawale polisi amati o bwana ndafika amati o mukhale apo pakhala anthu ena akudikirira apo munthuyuso amangogwiritsidwa ntchito amangogwiritsidwa ntchito basi akafika amene paja amangoti o tiwapatse nawo ndilankhule nawo nde akalankhula ndi munthu uja amati o mwabwera zoona m'bale wanu e a basi tumizireni mwina kaya ndi 30000 koma njira ngati iyi ambiri samatani samapanga fukwa chani ambiri amagwidwa ku polisi ndiye amakonda ogwiritsidwa ntchito mbuyomo mmene amatuluka munkutatata atasiya chabwino nde inu ngati munthu wokuti munali mkati momo mwakhala mukuona zimenezi zikuchitika uthenga umene mungafune kugawana ndi wanthu kunja kuno ngotani Ah, uthenga umene ndingafune kugawana ndi anthu ndi onena kuti akalandira meseji yachilendo ngati ya sataniki kapena ya covid-19 kapena kaya ya joyce banda kapena munthu kumuimbira foni kuti akuno ndi ku airtel awuonesese mwachidwi uthenga komanso akhale ndi chitsimikizo kuti anthu amene akulumikizana nawo ali ku ofesidi kapena mwanjira ina akakumane nawo kumene kumeneko asangotumiza ndalama kuti mwina aona message mfoni asanafunse check balance yake ayi mutatuluka kundende moyo wanu kunja kuno ukuyenda motani Ah, nditatuluka kundende fukwa konko ndimapanga uphunzitsi eh. Ah, ndakhala ndili mphunzitsi kwa zaka 9 ndiye ndinafika pa principal ndinachoka ngati mere teacher kuchoka pa mere teacher class teacher class teacher maudindo aja ndikumakwera mpaka ndinafika pa principal ndiye ukakhala principal mwina ukakhala akabwera madonors oti afuna azathandize sukulu sangangokumana ndi a sukulu coordinator okha amene ali a office amakumananso ndi iweyo ngati mkaidi amene ukuyendesanso sukulu ija ndiye mwamwayi ndinakumana ndi azungu aku italy amene anazabwera ndi mzungu wina amene amathandiza kwambiri ndende timamuti sister anna ndiye atabwera mzungu ameneyi anandisiyira email address kuti ah, chisomo chikazakugwera uzandiyimbire foni ndiye ntatuluka ntamupangira email pa, pa, pa, pa through my phone pa email address yake kuti ayi munthu uja ndinatuluka ah, ananditumizira thandizo nditampempha anandifunsa oti ufuna uzipanga chani ndiye anandigulira minibasi ndimene ndikuyendera panopo komanso anandiuza kuti ndipeze nyumba ya 300,000 ndilipire anandigulira chilichonse mnyumbamo Ah, panopo ndikumathamanga pa nsewu mongodikirira fukwa anandilonjeza kuti abwera afuna tiyambise project yokuti ndizipita mndende ndizikalimbikisa anthu kuti akatuluka there is another life after kunja kuno asamakhale ndi umoyo wa ukabwerebwere komanso ena akatuluka afuna ndiyambise project yokuti akatuluka azifika ku projectiko kuti tiziwapasa uphungu uja wabwino ena nkuwalemba ntchito kumene komanso kuwapasa kandalama kuti akhoza kuona poyambira kapena ngati anaphunzira ntchito yaluso kundende kuja chabwino pomaliza kucheza kwathu nkutheka pali mawu amene mungafune kuwasiyira anthu amene akutimvera pano akhale mawu otani Ah, mawu amene kwambiri ndimafuna ndatsimikizire aMalawi makamaka achinyamata Ah, ndi onena kuti kuli nthawi zina timapanga milandu muchimbulimbuli komanso kuchita mwadala Ah, koma malo andende ndi malo opweteka kwambiri kuti munthu kumamva kulankhula za kundende zimakhala ngati wapenga misala komanso nditi ndiyambe kukamba nkhani za kundende apa sizingathe foni zizingobwera zambirimbiri akuyenera azikhala osamalitsa asamapalamule milandu chifukwa kundende kuli moyo ovuta kundende kuli tb kundende kuli kumenyedwa kundende kuli anthu amagonedwa okhaokha amuna okhaokha kundende kuli moyo okudya nsima kamodzi komanso penanso simathanso kudya nsimayonso kamodzi mmathanso kukhala sabata osadya kumene komanso ndapempheko amene ali ndi azibale awo anamangidwa ali kundende kaya anapalamula pakhomo kaya anakapalamula kwina ngati ali ndi mtima wachifundo wa umunthu mmene amakambira mulungu chifukwa kukhululuka ndi kwa mwini mulungu athe kumkhululukira m'bale wawo ndi kumakamuona pafupipafupi malinga ndi moyo umene umakhala kundende